ụtụtụ ọma ụmụ Igbo hmm? ụmụ Igbo daalụkwanụ ekene m ụnụ ana m ekene ekene m na-agalụ Blueman nnukwu mmadụ mmụọ na-apụ apụ eh, na-ekene eh, ijele nwanyị na-ekene Saviour ekene m gabachakwuola ọchịagha hmm? ọchịchara a sị ya chịwakwa ọzọ ee eh, dike ana m ekenekwa gị ọ dịkwa ka ihu ọhụụ ka ị wụ ma amaghị gị mana ya ka anyị na-agakwa n'ihu the mayor of the city mayor ị ga-adị mayor mayor cherekwa anyị na-agakwa i sokwa na ndị na-achị anyị ana m ekene ezigbote nwanne m nwanne kachasị nwanne nwanne nji eme ọnụ onye dịka mmiri mara ugo mmiri ọngụ mara ugo ee ana m ekene gị ụtọ ọma ana m ekenekwanụ nwaada anyị nọ na bie nwaanyị makalịa ee egovin nwa stainless nwa ee evergreen nsị na gị malụ mma na-aga na ibe anyị na-echekwa na nwa nsụ nsụ ụmụ ibe ndị be anyị na-akpọ nwa nsụ nsụ ụmụ nwaanyị be anyị na-abịa nwa nsụ nsụ nwa nsụ nsụ anyị ka anyị na-eche nya mọtụ mọtụ mọtụ ee ga anyị aṅụ mmanya anyị mmanya anyị acha nyanwụ ụdara achago ee anyị ahafụzi ya ka ọ daa n'ala ka afụfụ ya afụba na ibe a na-ekwukwa n'okwu mmadụ wee okwu mmụọ a na-ekwu na oke anyị niile ga-erutecha anyị aka hmm? na-ekene ndị nọ na eh, na-ekene ndị nọ na comment eh, comment section a sị m ya ya gachala onye ọbụla ka anyị si wee chee na-awụ njọ Roma Em, ka anyị gbapụ na ya ọsọ ka anyị gbapụ ya ọsọ Roma em, nọ n'isi. oke nwe
oke nwa Blueman kenegwu efugokwu ya tụọrọnụ m Blueman how far ị nọkwa nso agbanyewo onye izu m bu ụzọ kene Blueman mmụọ na-apụ apụ mkpamkpa mma ekwudebe onye ụbịam atakata agbụọ hmm? egbe a na-agba anyanwụ ọ ntụrụ gawa okwuru akpọkuo m Chukwu oke abịama eke kere ihe niile ọmama amasị amasị onye ma otu o si wee kee ụwa mana mmadụ amaghị otu o si wee kee onwe ya akpọkuo m ya akpọkuo m chi anyị niile n'otu n'otu akpọkuo m ndị ichie akpọkuo m ụmụada akpọkuo m ụmụ ọkpụ akpọkuo m ndị otu anyị akpọkuo m mmiri ọkwanụ nzu ka anyị ji n'aka wee na-akpọku mmụọ niile na-emere Igbo ihe ọma akpọkuo m akpụ wee sị akpụ ya bịa ka ọ maa nzu m sị chukwu okike abịama ya bịa maa nzu m sị ebe n'ebe ya bịa maa nzu m sị ikwikwii nnukwute nnụnụ ahụ na-agbara anyị ama mgbe ọwụna ive ọjọọ chọrọ ime wee sị ya bịa maa nzu wee sị agwụ ọkaleta ya bịa maa nzu kpọọ ndị ichie ndị ichie ka m na-akpọ na nzu ba bịa maa nzu na ha maa anyị wee maa maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ akwa na ọnụ mmụọ ọnụ mmadụ ka anyị ji wee na-akpọku ha nwa wụ mmụọ wee na-asị ka ha bịa nọnye n'etiti anyị ha bịakwana ka ha maa nzu mmụọ niile na-emere anyị ihe ọma anyị na-akpọku ya ndị nna nna anyị ba anyị akpọkuo ba anyị wee na-asị onye a kpọrọ ya kpọrọ nwanne ya bịa na anyị amachakwa ba ncha niile na anyị ka wụkwa nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ ụmụazị na-asa ahụ n'afọ n'afọ a wee sị na ọ ya-agazila anyị dịka anyị ji kpee n'ụbọchị nke tata na ive ọwụna anyị kpere ebe a bụ ihe ga-eme n'isi anyị nwezi echiche obi anyị niile nke ahụ na-awụ njọ na a ga-emezuru anyị ya n'ụbọchị nke tata na nzu onye na-amakwanụ ka amapụ anyị unyi maa anyị nzu anyị maka na nzu bụ ihe ọma maka nzu onye onye igbo ọwụna ị bata na be ya o nye gị nzu ejezina echewe na o mee gị o nyeha gị nzu ma nzu ịma nzu ihe ọwụna o nye gị rie ya obi dị ọcha maka nzu na-egosipụta ihe dị ọcha ajọ mmadụ anaghị asọ nzu na onye ọwụna sọọlụ gị nzu maa na ihe ọma wụ ive ga-eme na akwa okwu ihe ọma nke a na-ekwu a sị na ebe ọbụla anyị nọ n'ụbọchị nke taata na mmụọ nọ n'obodo ahụ anyị nọ na ya wụ ezigbo mmụọ nke na-emere obodo ahụ ihe ọma sị na ọ mmụọ ahụ wee ga-ezute anyị ee na akwa nkụ dị na mba na-eghelu mba nni a sị na nkụ dị na mba nke ọwụna anyị nọ na ya ga-ezute anyị na akwa ihe ọma dị na mba anyị nọ na ya wee ga-ezute anyị na ọwụ ihe ọjọọ a sị ihe ọma dị na be ba lute anyị aka ihe ọjọọ dị na be ba dịkwaalụ ba ee maka na anyị so ha wee mee hmm? o metere nya buru na ọ ive anyị na-agọ n'ọfọ m mete m buru ngwa i mete i buru nke gị na ive ọma ya-emela anyị niile ka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taata wee sị na akwa n'ụbọchị eke ka anyị na-ama nzu a wee sị na eke eketara anyị ife ọma na mbọsị njọ na ụkwụ ama mpụ na ahịa anyị ama na onye ọwụna nọ ebe a ma ogodu na ebe ọbụla ọ nọ ọ bụ mmụọ nwaanyị ọ bụ mmụọ nwoke nke na-echere anyị ajọ echiche wee sị na echiche aga abịa na mmezu amawa m nzu n'isi onye ọwụna nọ ebe a n'isi ndị nọ na box n'isi ndị nọ na comment section n'isi ndị nọ na FYP ndị nke na-ege anyị ntị amawa m nzu n'isi unu wee sị na anyị niile ga-awake dịka anyanwụ mana anyị aga ada dịka anyanwụ ee a sị na anyị ga-enwu ka ọkụ mana anyị aga anyụ ka ọkụ ee anyị aga ada ibubere ntụ ka ọkụ a sị na anyị ga-azụ ka afịa mana anyị aga ana ka afịa ee a sị na ive ive ive onyinye anyị dị n'elu asị ya lute anyị aka ee ọ dị na mmiri ya see enu mmiri ee ọ dịkwanụ n'ana ya pụọ ome ee asị na mgbọsị njọ na ụkwụ ama mpụnata anyị ama na ọ fụrụ anyị cheta iwe gburu nwa egbukwa ya ee onye fụrụ anyị jebela anyị ajọ ije asị na ọ ya-eji ana wee zelu mmiri nwa agadi nwaanyị nke ahụ na-etela anyị ajọ ofe ee asị o techakwa ya dee n'ile ka o nene ka ọ ma ka o si atọ ee na ive anyị na-agọkwa nụwa ọfọ ka anyị na-agọ n'ụbọchị nke taata mm. ee a sị na nwoke ji ọfọ nwaanyị ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya mm. okwu ka anyị na-ekwu ekpere ka anyị na-ekpe anyị wee na-asị na ka anyị rịọrọ n'ụbọchị nke taata ka ọ ga-emela anyị site n'aha ndị aja ana enu igwe na nne ana ka anyị kpere ka o lee n'aha Chukwu Okike Abịama kere ive niile